a shekhe yakub a kɛn bɛ komi furu nin ye fila de ali kuresi a n'an denmuso jaramuso kɔɲɔkɛ wɛrɛ ni kɔɲɔmuso wɛrɛ y'an sɔrɔ yan kɔɲɔkɛ tɔgɔ omar kone a omar kuresi donc famille don quoi alhamdulillah ayiwa umaru kuresi a fana n'a ka kɔɲɔmuso nana sisan an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don a la ala ka bɛɛ kɛ furu sima ye ala ka bɛɛ kɛ furu kɔrɔtalen ye ka den barikalen dan n'u bɛɛ ma a shekhe yakub ɛɛ i ye kuma min fɔ sisan a mago bɛ walawalali la ala kira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ni maa bɛ muso ɲini muso bɛ ɲini fɛn damadɔ kama mɛ o fɛn naani kira y'i bolo ɲɛsi kelen de ma i ka muso ta a ka diinɛ kama walasa i kana nimisa i ka furu la n'i ye muso ta ko diinɛma don a ka ca alahu taala fɛ nimisa t'a la o kɔrɔ tɛ k'aw tɛ kɛlɛ dɛ ɲin ni nɛn yɛrɛ bi bila ɲɔgɔn na ɔ mais ni e ye diinɛma de choisir aw ka kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ jan na an b'a fɔ a bɛ sisi mais a ti mɛnɛ ɔ mais n'i ye diinɛma ta a kɛra cɛ ɲɛna ko muso ye diinɛma ye a kɛra muso fana ɲɛna ko cɛ ye diinɛ mɔgɔ ye olu furula ɲɔgɔn ma o tilara ka taga bɔ fɛn wɛrɛ kalama ɲɔgɔn na fo ka tila ka furu goya u ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛna n'o ye an ka sosiyete kɔnɔ ka caya ɛɛ o bɛ bila fɛn belebeleba fila kɔnɔ fɛn fɔlɔ ye sosiyete yɛrɛ sigi cogo ɲɔgɔn sanfɛ sosiyete b'an bolo cogo min fɛn fɔlɔ ye a filanan o ye lamɔ ye naam ah, naam filanan ye lamɔ cogo ye naam fɔlɔ ye sosiyete yɛrɛ sigi cogo ye allah ɛɛ ustaz yakub naam bi de janfa donna an ka sosiyete la kosɛbɛ n'o tɛ kunu janfa kun tɛ yen allah akbar ni n ko janfa wariko janfa ko tɛ dɛ naam e bɛ bɔ muso min nɔfɛ k'a ɲini ah i bɛ muso kɛnɛma jogo min ye kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ a so kɔnɔ jogo ka ɲi ni kɛnɛma ta ye Allahu akbar jogo min b'a la so kɔnɔ naam o de ka fisa o de ka bon ka tɛmɛ kɛnɛma jogo kan kosɛbɛ parce que i bɛ muso ɲininkali kɛ minnu na olu t'i janfa siga t'a la n'o ye muso fa ye naam walima muso ba ah, ah, bon fa ni ba yɛrɛ tɛ komi wolofa walima woloba kosɛbɛ faya bɛ di mun ma baya bɛ di mun ma siga tɛ nin na i b'a dɔn furu kɔnɔ o yɛrɛ côté ka girin ka tɛmɛ wolofa ni woloba yɛrɛ kan siga t'a la parce que furu dɔw bɛ daminɛ fo ka taa se wolofa ka fatuli ma naam a den ka furuko kuma tɛ magɛrɛ a la siga t'a la o da a da tɛ don a la fiyewu o ka ca kosɛbɛ wala o da tɛ don a la naam bon ka sababu kɛ intermédiaire de kun b'an fɛ yan kunun naam kosɛbɛ ni e yɛrɛ bɛ taa bɔ muso nɔfɛ mɔgɔ de bɛ bila i ɲɛ naam ni muso bɛ d'i ma a tɛ di e yɛrɛ ma a bɛ di dɔ de ma ko k'a las'i ma kosɛbɛ yakubu o ye bonya de ye. alahu nin akbar bonya nin naam c'était très très intéressant allahu mais an ka akbar bi mɔgɔw y'a bɔ a la naam ɛɛ n'i ye sariya lajɛ an ka gafew a haramuyalen tɛ cɛ yɛrɛ ka taama ka taa muso wolofa fɛ yen ko karisa n nana bɔ i denmuso nɔfɛ furu la i k'a di yan sariya la a ma haramuya mais adamadenya sira fɛ a nɔgɔlen don dɔɔnin ka d'a kan bonya t'a kɔnɔ bon mun na an ye ko dɔ don an ni wolofa cɛ o ye bonya ani maloya yɔrɔ ye parce que n'a fɔra ko waati bɛɛ cɛ yɛrɛ de k'i ɲɛsin a muso fa ma kosɛbɛ don dɔ i bɛna kuma dɔ fɔ e m'a dabɔ kojugu kama o bɛ kɛ a bɛ ni muso fa a b'a tɔɔrɔ siga t'a la muso fa fɛnɛ kuma dɔ la a man d'a ye a ka kumakan gɛlɛn dɔ fɔ i ye directement kosɛbɛ mais ni e yɛrɛ dɔrɔn de sigilen don a kɔrɔ naam kuma dɔ la a bɛna kuma dɔ f'i ye mun bɛn'i tɔɔrɔ siga t'a la bon n'a y'i tɔɔrɔ a bɛna don aw ka furu kɔnɔ o ye tiɲɛ ye furu bɛna kɛ furu nɔgɔlen ye Siga k'a sɔrɔ sariya la furu ma kɛ furu haramuyalen ye Allahu akbar donc o de kama an ka société ye nin sigidaw sigi naam n'i bɛ bɔ muso nɔfɛ kuma o kuma i bɛ furu ɲɔlɔ dɔ de ɲini maa min bɛ taama an b'a fɔ o ma ko démarcheur mɔgɔ min bɛ taama furucɛ ani furumuso somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra bonya bɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ ka taga se saya ma aw ka bonya tɛ bɔ a la mais yakubu o de bɔra a la n'o bɔra a la dɔrɔn furu hali n'o sɔrɔ a ye ɲɔgɔn kanu diinɛ kama a bɛ blessé dɛ parce que fɛn dɔ bɛ arabukan na a bɛ f'a ma ko al'urfu al'urfu kuma dɔ la ala ka ciden yɛrɛ y'a bonya ka sɔrɔ kitabu kɔnɔ kuma tɛ a ye laada dɔ sɔrɔ arabuw bolo a ye laada dɔw sɔrɔ makankaw bolo o laada tɛ ala ka kuma ye kira yɛrɛ ka kuma tɛ mais kira y'o bonya k'o to arabuw bolo yen o tuma o laada dɔw bɛ yen hali n'o yera an yɛrɛ ka sigida la wajibi don an yɛrɛ fana k'a bonya ɔ n'an y'o bonyalen to sariya la jagoya tɛ dɛ mais n'an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko laada don n'an y'a ta sariya b'a bila minɛn dɔ de kɔnɔ n'a kɛra minɛn ɲuman ye sariya b'a fɔ an ka continuer na yakubu o misaliya dɔ de filɛ kɛnɛ kan kɔɲɔkɛ ka fini jɛman don a bɛ kitabu kɔnɔ wa kɔɲɔmuso ka fini jɛman don a bɛ kitabu la wa mais est-ce que kitabu y'a haramiya fɛnɛ wa a ma haramiya parce que kun jumɛn na a ma haramiya fini jɛman bɛ don kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso la kun min kama mun de la furucɛ bɛ fini jɛman don mun de la furumuso bɛ fini jɛman don ah. sariya y'o de lajɛ k'a pese k'a bila minɛn kɔnɔ fini jɛman donkun ti baasi ye o de kama sariya fɛnɛ panna a kunna k'an ka taga n'a ye ah, o laada kelen kelen minnu b'an ka diinɛ na sariya b'a fɛ olu de ka to yen ka kɛ intouchable ye maga kana k'a la parce que i bɛ t'a sɔrɔ a dɔw kun ka ɲi i n'a fɔ woro n'an bɛ taa bɔ muso nɔfɛ an tɛ woro de bila yen. woro de bɛ bila yen. o ye afrique de l'ouest de ye an t'a fɔ afiriki yɛrɛ bɛɛ dɛ. naam afrique de l'ouest de don. n'o ye burukina ye. naam n'o ye kodiwari ye. naam n'o ye sɛnɛgali ye. naam n'o ye mali ye. n'o ye laginɛ ye. olu jamana damadɔ de bɛ woro bila u ɲɛ n'u bɛ taa ka bɔ muso nɔfɛ. n'o tɛ yakubu jamana dɔ bɛ olu taatɔ muso ɲini o bɛ taa ni gulɔ de ye afiriki yɛrɛ yan o bɛ taa ni gulɔ kaziye de a falen bɛ gulɔ yɛrɛ la ka taa n'a ye buranna na ka taa sigi ka t'u dantigɛ
gulɔ n'i seginna ka na semaine prochaine i ka gulɔ kaziye u ye buteli damadɔ ta a la k'a dayɛlɛ k'o min o kɔrɔ ye k'i hakili latigɛ muso bɛ d'i ma mɛ n'i seginna ka na k'a ye i ka gulɔ kaziye hali buteli kelen ma dayɛlɛ a la

n'i seginna ka na i ka dununkɔrɔ sen ferekelen don toujours naam o kɔrɔ muso t'i bolo yan Allahu akbar. mɛ n'i seginna ka na i ɲɛ b'a la i ka dununkɔrɔ sen fonina a bɛ yala yala la du kɛnɛmana la Naam. o kɔrɔ ye k'i hakili latigɛ muso bɛ d'i ma allahu akbar o y'olu ta ye siga t'a la yakubu jamana wɛrɛw bɛ yen olu ta ye tamaro de ye allahu akbar olu bɛ taa ni tamaro de ye k'a di muso somɔgɔlakaw ma naam n'u sɔnna k'a minɛ o don n'u ma sɔn k'a minɛ o b'a jira k'a fɔ ko fɛn tɛ yen mɛ anw fɛ yan nɔ woro de bɛ yen an yɛrɛ b'a fɔ ko woro saba woro tan saba woroba kɛ i n'a fɔ a bɛ kitabu de la a tɛ kitabu la laada de don bon laada min bɛ yan a ma kɛ laada jugu ye o de kama sariya sinna k'a continuer bɔn fini jɛma laada de don yɔrɔ dɔw la olu tɛ jɛman yɛrɛ don wala olu ta ti kɛ jɛman ye mɛ an fɛ yan kɔni ye jɛman de choisi ka jɛman ta ka don muso la ka jɛman ta ka don cɛ la furusiri don ni kɔɲɔkɛ ye finman don. naamu. a bɛ faamu wa. a tɛ faamu. mɛ est-ce que a ye jurumuna ko kɛ yan. jurumu t'a la. n'an ye bulalama ye kɔɲɔmuso la furusiri don. a ma ko jugu kɛ. a bɛ faamu wa. a tɛ faamu. mɛ est-ce que jurumu b'a la. foyi t'a la.
mɛ fini yɛrɛ de bɛ kuma anw fɛ yan sosiyete la. kosɛbɛ kosɛbɛ. a kɛra laada ye ni muso ye fini bulalama don. naamu. o ye filiya fini ye. siga t'a la. anw fɛ yan walima finman. kosɛbɛ. wala n'i ye bilenman don. ble ble kɔni mana ye.
ble o ye o b'a yira i cɛ taara yen fɛ siga t'a la walima ni finman yera kerecɛnw kɛlen don ka barika don de la naam ni finman yera muso kan na o b'a yira k'a cɛ fatura kosɛbɛ bɔn ni bulalama yera a kan na naam silamɛya tɛ dɛ Kosɛbɛ. an ka laada la o b'a yira ko cɛ fatura de allahu akbar Ha?
naam o t'a yira ko fini kumana kosɛbɛ bɔn jɛman mana ye naam o ye signe de paix de ye k'a ye ko bɛn de bɛ yen a kɛlen bɛ komi ninnu ka finiw bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye mɛ an tulo tɛ kumakan na kuresi bɛ k'a yira n'a ka fini a muso la k'a ye k'a ka fini jɛlen bɛ cogo min a dusukun fana jɛlen bɛ o cogo la ka ɲɛsin muso ma muso fana y'a jaabi ka sɔrɔ muso ma kuma ne fana ka fini jɛlen b'i ɲɛkɔrɔ cogo min n dusukun jɛlen b'o cogo la ka ɲɛsin i ma

Umar naam jamu caman bɛ jamana nin kɔnɔ yan jamu nin bɛɛ ye kelen ye ayiwa mais a fɔ cogo de tɛ kelen ye i n'a fɔ kuresi ni hayidara bɛɛ de ye kelen ye n'i ko kuresi ani ko hayidara a bɛɛ jamu kelen de wo ayiwa insha allah voilà a bɛɛ jamu kelen de Ayiwa. n'i ko i b'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ɲini i Mhm. bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye jamu kelen ye aa mais ɛɛ a fɔcogo ma kɛ kelen ye dɛ o tɛ kelen ye banabakaw fɛ yen Mhm. jamu dɔ bɛ yen Mm. o fana kɔrɔ ye hayidara de ye Mhm. nka banabaka caman t'a kalama eh. o ye magaji de ye magaji ahan magaji ahan o b'a yira magaji n'i donn'o la Mm. o bɛ hayidara de yir'i la ayiwa kuresi n'i donn'o fana kɔnɔ Mhm. a bɛ hayidara de yir'i la ayiwa o b'a yira an bɛ serifu de ka kɛnɛ kan yan bi ayiwa hali n'o sɔr'u yɛrɛ t'u ka serifuya kalama A- aw aw hayidara voilà donc serifuw ka kɛnɛ don insha allah ɛɛ Umar naam an ni Yakubu y'a bila yɔrɔ dɔ la ahan an ko fini ninnu bɛ ka kuma de kosɛbɛ kɔɲɔmuso ka fini bɛ ka kuma kɔɲɔcɛ ye kosɛbɛ kɔɲɔcɛ fana ka fini bɛ ka kuma kɔɲɔmuso ye o fɔra ten o b'a yira k'a fɔ fini donni unhun ɛɛ kun dɔ de b'a la kɔrɔ b'a la kosɛbɛ ni bi tɛ kunun un fini bilenma mana y'i la Ahan. a kɔrɔ man ɲi dɛ Rouge. rouge Ayiwa.
an ka masakɛw ka waati Mhm. n'i y'a ye don o don sɔgɔma Mm. ko masakɛ dugu jɛra ka fini bilenma to a kan na Ahan. o b'a yira ko kɛlɛ Ah. walima balawu dɔ bɛ dugu kɔnɔ Allahu akbar.
o tun b'a kɔrɔ yira n'o ye ayiwa mais kɔrɔ tɛ fini na yan bi tuguni dɛ t'a la fini fɛn fɛn mana bɛn an ma sisan an b'a don an mago t'a kɔrɔ la kɔrɔ si t'a la kosɛbɛ voilà n'o tɛ
kɔɲɔ don yɛrɛ bɛɛ ka fini kan ka kɛ jɛman de ye kɔɲɔmuso dama tɛ dɛ hali an minnu bɛ yen an bɛɛ kun kan ka jɛman de don i n'a fɔ ne ɔ e y'i ta kɛ jɛman ye o ayiwa Abdramani ye jɛman don mais ale ye finman yɛlɛ a ta kan ayiwa a ka finman kɔrɔ ye mun ye
inshallah donc o y'o ye naamu O b'a yira ninnu laadala ko minnu filɛ baasi t'a la an ka diinɛ kɔnɔ mais kɔrɔw de ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye o kɔrɔ ɲɛfɔbaliya kɛra sababu ye mɔgɔ fana barika bɔ a la mɔgɔ tɛ barika don a la olu yɛrɛ bolo ko tɛ an b'a don ten dɔrɔn a banna plaisir la n'o tɛ plaisir ko tɛ dɛ ayiwa a dabɔra kun dɔ de kama bɛn dɔ kama i b'a dɔn hali diɲɛ kɔnɔ bi ni sommet de la paix bɛ yen o ye kafiriw yɛrɛ ye silamɛw tɛ dɛ u nana sigi table de négociation na mhm. u bɛ fɛ ka bɛn don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mhm. jara e ka fɛn ninnu ma ɲɛ sɔrɔ bi han n'u tilara kuma na i b'u bɔlen ye ni pigeon jɛman de ye ka sin k'a bila ten k'o labila o pigeon jɛman bɛ bila a bɛ taga ahan o b'a yira k'a fɔ ko bɛn de bɛ yen Mm. an kumana bɛn de kan bɛn de ka taga alahu akubar jamana ɲɛmɔgɔ dɔ kun b'an bolo afiriki yan mhm an kɛrɛfɛ jamana don mhm n'o ye amadu seku ture ye ahan amadu seku ture kun mana bɔ kɛnɛ kan yɔrɔ o yɔrɔ mhm a yɛrɛ ka jamana kan Ahan. wali jamana kan mhm i kun bɛ mouchoir jɛman de y'a bolo mouchoir jɛman o kɔrɔ o kɔrɔ de ko bɛn bɛ yen hali san min na nana an ka jamana kɔnɔ yan ayiwa mɔgɔw bilara ka taga kunbɛn mhm. o san na bɛɛ ni mouchoir jɛman de kun bɛ tile kɔrɔ k'a kunbɛn parce que o de kun y'ale yɛrɛ ka emblème ye mhm. a yɛrɛ ka signe de kun y'o ye mhm. a y'o kanu hali laginɛ n'a yɛrɛ kun b'a ka mabili boli yɔrɔ an fɛ yan chauffeur de bɛ président ka mobili boli mais Seku Ture yɛrɛ de kun b'a yɛrɛ ka mobili boli hali n'a yɛrɛ kun b'a yɛrɛ ka mobili boli i b'o de y'a bolo mouchoir jɛman a bɛ ka mɔgɔw fo a la bon o b'a yira k'a fɔ mhm. jɛman donkun tɛ dɔwɛrɛ si ye walasa bɛn bɛ se ka sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɛɛ jara i tilara wa voilà mankan min to ten ten umaru Naam. Ayiwa. kuma filanan min bɛ yen n'an b'o fɔ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ye Ahan. kuma tɛ ninnu ka furusiri Mhm. u k'u janto dɛ Ee.

hali n'an ma ɲininkali kɛ o ye balimafuru ye
ali fɛnɛ ta kelen nin ye balimafuru de ayiwa parce que an ko ni teriya jara dɔrɔn balimaya de bɛ bɔ a kɔnɔ hali ni jamu tɛ kelen ye hali ni jamu tɛ kelen ye mhm. balimaya ninnu bɛɛ kun dulonnen tɛ jamuko la o kosɛbɛ balimaya kun ye tɛmɛsira ko de ye kunu cɛ ye muso sɔrɔ sira min fɛ o de kun bɛ lajɛ dɔrɔn balimaya bɛ kɛ ayiwa o sira b'a yira k'a fɔ mhm. furu nin bɛɛ ye sinji ka furu de balimaya fɛnɛ furu de don bon olu kan k'u janto ɲɔgɔn na kosɛbɛ furu nin na ka tɛmɛ furu bɛɛ lajɛlen kan
ka d'a kan ni a wagasira ala k'an kisi dɔ dɛ balimaya furu kununama a bɛɛ donna de walasa ka dɔ de fara balimaya a ma dabɔ ko n'a tiɲɛna balimaya bi tiɲɛ dɛ mhm. o kuma taara ka fara anw de ta kan bi ayiwa balimaya furu ko n'a ɲɛna balimaya bi ɲa n'a tiɲɛna ko balimaya bi tiɲɛ o ye bi kuma de ye kunun a bɛ tiɲɛ o kuma yɛrɛ kun tɛ yen tiɲɛ cogo yɛrɛ kun ayiwa parce que a kun bɛ dilan dilan cogo min na a kun tɛ se ka tiɲɛ cogo si la cogo si la o b'a yira kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmusow mhm. u k'u hakili to ɲɔgɔn na an bɛ o kangari da furudenw bɛɛ ye mhm. mais kɛrɛnkɛrɛnya la sokɔnɔ furu n'a diyara a diyara dɛ mhm. n'a goyara fɛnɛ a diyara de mhm. mais k'a fɔ n'a goyara balimaya bi tiɲɛ ah. an kan'o fɔ kunumɔgɔw kun t'o f'u ta la mais an ta sanama n'a goyara dɔrɔn balimaya bi tiɲɛ mhm. ala k'an kisi ka bɔ o ma o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka jugu umaru aw ye denmisɛnninw ye an ka so kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw de b'a dɔn ayiwa ni bi tɛ musow bɛ tobili kɛ furunu kɔnɔ ani gazi mhm. o ye bi de ye n'o tɛ kunu a y'i diya a m'i diya i b'i ka daga sigi guwakuru de sanfɛ guwakuru saba guwakuru saba kosɛbɛ mhm. nka mun na guwakuru kɛra saba ye a ma kɛ naani ye a ma kɛ duuru ye alors que hali n'a kɛra duuru ye barama bɛ se ka sigi a kan n'a kɛra naani ye barama bɛ se ka sigi a bɛ se ka sigi a kan nka munna guwakuru danna saba ma kɔrɔ b'a la kɔrɔ de b'a la bisimila voilà foyi de kun t'an ka mɔgɔw bolo kunun n'a n'a kɔrɔ de tɛ ɲɔgɔn na alahu akubar gakuru ba ka famille de représenter Mhm. famille denbaya daba denbaya ayiwa gabakurun saba tɛ ya kosɛbɛ gabakurun fɔlɔ o ye cɛ de ye Mhm. tobili yɛrɛ kɛ waati gabakuru fɔlɔ min bɛ sigi o ba ka cɛ de représenter du kɔnɔ ale de ye dutigi ye ka yira k'a fɔ ko du tɛ taa bada ni tigi t'a la gabakuru filanan o ye muso de ye a tɛ fɔ cɛ kelen ma bada ko dutigi o bɛ se ka fɔ a tɛ fɔ e ye mɔgɔ ye ka cɛganan fo ko denbaya bɛ di fiyewu i dela k'o mɛn ya a tɛ fɛn o fiyewu b'a yira k'a fɔ cɛ kelen tɛ denbayatigi ye kelen tɛ dutigi ye ayiwa o tuma na cɛ ka représentant ye gabakurun kelen ye ahan muso fana ka représentant ye gabakurun kelen de o ye filanan ye o tɛ filanan ye wa? kosɛbɛ aw furulen kɔfɛ denw de bɛ na kosɛbɛ o den minnu bɛ na olu de fana bɛ na aw dɛmɛ du taali la kosɛbɛ o de ye gabakurun sabanan ye o tuma na an ka makɔrɔbaw ye gabakurun kɛ saba ye k'a sababuya kɛ nin de ye k'a ye k'a fɔ cɛ kelen se ka du kɛ muso kelen se ka du kɛ denw fana kalanna cogo cogo ka keguya ni mansa t'i kɛrɛfɛ i tɛ se ka foyi kɛ du kɔnɔ bon ka ko bɛɛ dilan k'a bila mhm. walasa i kana ko foyi kɛ i kun fɛ hali furu nin n'a kun ye nin kelen o kelen diya sariya la Kureshi mhm. yɛrɛ kelen bɛ se k'a ka furu démarche kɛ sariya la haramu tɛ o awɔ a yɛrɛ ka taa muso fa fɛ ko n nana i den nɔfɛ a furu bɛɛ kɛ hali ni Kureshi m'i sara balimaw la baasi si t'a la sariya la mais an ka laada la n'i y'a kɛ i bɛ mɔgɔ ye wa tɛ mɔgɔ ye fiyewu i bɛ balima ye foyi mɔgɔ da bɛ don i ka ko la fiyewu hali n'i ka furu nana gɛlɛya i bɛ jɔn de ci a y'a fɔ karisa ye o ka taga kuma i b'o mɔgɔ sɔrɔ wa maa si maa si tɛ sɔrɔ ayi o b'a yira an nana mɔgɔ de bolo mhm. an bɛ taa mɔgɔ de bolo ni problème fɛn fɛn ye ninnu sɔrɔ mhm. a bɛɛ denmisɛnnin de kosɛbɛ furu yɔrɔ dɔ bɛ yen mhm. n'i ma don a la i tɛ expérience sɔrɔ fiyewu o se ka kɛ dɛ i ka kitabu kalan t'i bila o la i ka diplôme caman sɔrɔ o t'a to k'i b'o dɔn furu ye mun ye f'i yɛrɛ de ka don a la n'o tɛ i ka expérience tɛ sɔrɔ furuko la a tɛ sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ninnu si kun tɛ foyi kalama furuko la u ye fɛn fɛn mɛn a bɛɛ kun ye baro de ye sisan de u donna furu première année na première année awɔ o b'a première année de la a daminɛlen de filɛ nin kuresi tulo b'a la dɛ o bɛna taa ɲɛfɛ o b'a yira Umaru hali n'i si jɛra ni muso kelen b'i bolo e bɛ furu première année de la i ma taa deuxième année na

i fana ye étape par étape de ye. Ahan. i bɔra dɔ la i bɛ taa dɔ la. Ayiwa. i bɔra dɔ nin fana na i bɛ taa dɔ nin fana na. Ayiwa. o tuma na o de bɛ furu yɛrɛ banba. Kosɛbɛ. an bɛ taa sabanan na. Ahan. yanni waati yɛrɛ sera o ma. Aa sera miniti dama dama ye. sabanan ye mun ye. Ahan. o ye du kɔnɔ mɔgɔw ka participation ye Mhm. furu jɛya la. Mhm. ninnu ta jɔrɔ t'an na dɛ. Ahan. n'o tɛ furu caman bɛ yen bi a bɛ ɲagami ka sababuya kɛ du kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ ye. cɛ ni muso ka di ɲɔgɔn ye mais furu bɛ goya ka sababuya kɛ dɔ y'i da don u ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ kɛ o fana bɛ kɛ dɛ kosɛbɛ o ye balimamusow de ye ka caya du kɔnɔ i b'a dɔn plasi min bɛ balimamuso la furu la mhm. o t'ali cɛ fa la o tɛ cɛ ba la balimamuso kosɛbɛ mais a kɛra i n'a fɔ o kɛra kunun kuma de ye bi mm. kuma tɛ mm-hmm. n'o tɛ plasi min bɛ balimamuso la furu la mm-hmm. a tɛ fa la a tɛ ba la
o ye furu yɛrɛ dilan cogo ye mais balimamuso caman bɛ ka bɔ o plasi la ka furu goya bi furu caman bɛ sa an ka du kɔnɔ bi a bɛɛ sababu bɛ bɔ balimamuso de
parce que n'i y'a lajɛ Umaru ni wulada sera sa i bɛ balimamuso plasi ye ka cɛ ka kɔɲɔso labɛn balimamuso de b'a kɛ olu de tun bɛ traversew siri olu de bɛ sange siri olu de bɛ yirido siri hali ka taga dɛbɛn kura san ani kunkɔrɔdonnan ka na di maɲɔnbaga ma kunun mhm. balimamuso de tun b'a kɛ silamɛ furusiri waati valisi denni min bɛ taa n'a falen bɛ fini ni samaraw la balimamuso de ka wari b'a la fa ka wari tɛ ba ka wari tɛ a bɛɛ ye balimamuso de ta ye mhm. fitirida waati ka muso minɛ ka taa di cɛ ma mhm. balimamuso de bɛ taa kɔɲɔmuso kunbɛn ka na n'a ye

mais jɔn de bɛ muso dɛmɛ k'a hakili sigi du kɔnɔna sigi la hmm. o ye cɛ balimamuso de o de ye nimɔgɔmusonin ye hali ni muso kɛra ko kuma ka gɛlɛn a ma a bɛ maloya mhm. i bɛ cɛ balimamuso de ye ka muso kɛ kumakɛla ye fɛn min b'a kɔnɔ ka a to a k'o labɔ mhm. n'o tɛ n'a danna cɛ fa n'a ba ma muso bɛ kɛ bobo ye maloya fɛ a tɛ se ka kuma mais jɔn de bɛ muso ja gɛlɛya du kɔnɔ mhm. ka baaraw yira a la a ka erɛriw k'o bɛɛ datugu o ye cɛ balimamuso de ayiwa cɛ balimamuso de kan ka nin bɛɛ kɛ mais n bɛ ka mun fɔ nin bɛɛ ye kunun kuma de ye bi tɛ hmm. dɛ eh. furu caman bɛ yen bi ka tiɲɛ yɛrɛ a sababu camanba ye balimamuso kelen ninnu de ye. n'o kɛra dɔrɔn furu a kɛlen bɛ komi ni ji y'a boli sira jɛ tiɲɛni tɛ kɛ yan tiɲɛni bɛ kɛ bon furu fana bɛ ka taa sira min fɛ a taa sira bi to yen o de kama furusa bɛ ka caya furusa caya kun belebeleba de ye nin ye du caman kɔnɔ balimamuso de bɛ ka muso ni ayiwa cɛ balimamusow de bɛ ka kɛ sababu ye ka cɛ muso ni cɛ ba bila ɲɔgɔn na du caman kɔnɔ bi n m'a fɔ k'a bɛɛ dɛ du caman kɔnɔ o kɛra sababu ye balimamusow ka pilasi tununna u ma u y'u ka pilasi jɛ n'o kɛra dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna fo balimamusow ka segin ka na u ka pilasi la walasa baara ka ɲɛ ni ala sɔnna a ma. umaru an bɛ taa ni kuma laban y'o ye. insha allah. furu dabɔra cɛ ka sabali. cɛ kana bila a kun na ko muso ye mɛlɛkɛ ye dɛ. Eh. ayi. parce que a bɛ cɛ caman ɲɛna. Mhm. ne yɛrɛ ka laɲini ye jogo min ye a cent pour cent bɛɛ de ka sɔrɔ muso la kana erreur kelen kɛ. an caman hakilina la. mais ale bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ. Mhm. cɛ caman bɛ ten. kosɛbɛ. a fana k'a bila a kun na ale ti mɛlɛkɛ ye. e bɛ fili cogo min i muso fana bɛ fili ten. kosɛbɛ. mais an ka furu ninnu caman na erreur caman b'a kɔnɔ muso dɔw yɛrɛ bɛ yen ale tɛ fɛ cɛ ka erreur foyi kɛ a bɛ fɛn fɛn ɲini cɛ la a bɛɛ dafalen ka sɔrɔ cɛ la cent pour cent an yɛrɛ b'a fɔ ko alikamalu lillahi dafantiya ye ala kelen de ta ye adamaden si tɛ yen mun dafalen cɛ k'a bila a kun na ko muso tɛ mɛlɛkɛ ye muso k'a bila a kun na k'a cɛ tɛ mɛlɛkɛ ye cɛ bɛ erreur kɛ muso bɛ erreur kɛ a bɛɛ erreur kɛla ye u ka pan ɲɔgɔn ka erreurs kunna walasa furu bɛ se ka si sɔrɔ n'u ma pan ɲɔgɔn ka erreurs kunna furu tɛ si sɔrɔ dɛ kuma tɛ u fila bɛɛ ye dunan ye muso ye dunan ye furu la cɛ ye dunan ye furu kosɛbɛ dɔ bɛ yen a bɛ pan u kunna de ko yen a bɛ tila ka mɔgɔw mɔgɔw consulter ka hakilina ɲini kɛ ni nin kɛra i kan ka mun kɛ ni nin kɛra i kan ka mun fɔ i kɛra cogo o cogo i t'a bɛɛ dɔn fo mɔgɔw de k'i dɛmɛ k'a f'i ye kosɛbɛ o b'a yira cɛ mago bɛ ladilikan na ayiwa muso mago bɛ ladilikan na Aha. mais cɛ de ye dutigi ye Mhm. ale ka ladilikan ɲinini ni muso ta kɛcogo tɛ kelen ye tɛ kelen de ye parce que muso ka ladilikan bɛ ɲini cɛ de fɛ kosɛbɛ cɛ de kan ka muso dege sisan aha kabini kɔɲɔso kɔnɔ Mm. cɛ b'a muso consulter de n'o y'a sɔrɔ a ka ala bato niveau bɛ cogo min na depuis kɔɲɔso kabini kɔɲɔso ayiwa parce que a bɛ fɛrɛ min kɛ kɔɲɔso la a t'o kɛ waati wɛrɛ o fiyewu kɔɲɔso de ye cɛ ni muso ka fɛrɛ waati ye ka tɛmɛ aw ka ɲɛnamaya wagati bɛɛ kan Alahu akbar. Hein? Mhm. o de y'a bɛɛ ye Mhm. o waati kɔnɔ cɛ bɛ muso questionner Aha. seliji tacogo Mhm. ni erreur b'a la ni erreur t'a la Kelen. janaba kocogo Mhm. ni erreur b'a la ni erreur t'a la T'a la. a yɛrɛ ka seli kɛcogo Mhm. e m'a ye n'u donna kɔɲɔso la fɛn damadɔ bɛ ɲini u fɛ yan Ayiwa. fɛn fɔlɔ ye Aha. n'u donna kɔɲɔso la yɔrɔ min Mhm.

bamanankan Ala n b'a ɲini i fɛ hɛrɛ min bɛ muso nin nɔfɛ i k'a di yan Unhun. ani hɛrɛ min fɛnɛ nana i k'o di yan Unhun. ala tɔɔrɔ min b'a nɔfɛ i ka n kisi o ma Unhun. ani tɔɔrɔ min nana i ka n kisi o fana ma cɛgana o sen tɛ nin duwawu in na ayi Ayiwa.
musotigiw de ko don bisimila awɔ insha allah o tuma na i b'o duwawu de kɛ Aha. kɔɲɔso la fɔlɔ ayiwa Umaru filanan ahan o ka nɔnɔ dɔ ɲini Mm. o kana caya dɛ dɔɔni nɔnɔ dɔɔni dɔrɔn u b'o kɛ bɔlinin na ale yɛrɛ bɛ nɔnɔ min a kan'a bɛɛ min nɔnɔ min kɛnɛ tɛ dɛ kira ladege kɛnɛ de don ayiwa a bɛ nɔnɔ dɔɔni min ayiwa o nɔnɔ tɔ min bɛ to filen kɔnɔ walima bɔlinin kɔnɔ a b'o di muso ma muso k'o tɔ min kana kɔnɔ fa la ayi a kana kɔnɔ fa ayiwa fitinin dɔrɔn ayiwa a bɛ nɔnɔ fitinin de min hali n'a ye Mali lait sɔrɔ ayiwa hali n'a ye Mali lait sɔrɔ fɛn fɛn tɔgɔ ko nɔnɔ mhm. a k'a k'o ye o kana kɛ nɔnɔ kumu de kɔni nɔnɔ kɛnɛ mhm. a k'a k'o ye n'ale ye dɔɔnin min mhm. a k'a tɔ di kɔɲɔmuso ma o fana ka dɔɔnin min voilà ale ko dɔɔnin min kɔɲɔmuso b'a tɔ min laɲini b'a la laɲini b'a la bisimila ala kira y'o dabɔ kun dɔ de kama sallallahu alaihi wasallam ne ye mun f'e ye fini jɛman nin ta ne m'o f'e ye nɔnɔ fɛnɛ jɛlen don e ye nɔnɔ finman ye fɔlɔ wa Ah, n m'a ye fɔlɔ a bɛɛ tɛ nɔnɔ jɛman ye jɛlen don nka fɛnɛ bɛ ka fɛn dɔ de yira an na hmm. n'o ye dusukun jɛya ye a bɛ k'o de yira an na ayiwa hmm.
mais kan'i kɔnɔ fa nɔnɔ na ah. parce que tulu de bɛ nɔnɔ na a man ɲi mɔgɔ ma i bɛ dɔɔnin de min dɔrɔn hmm. walasa ka ala ka kira ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a ka kumakan nin exécuter Umaru n'u tilara o la o bɛ seli jɔ fila dɔrɔn jɔ fila ayiwa o tɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ eh. cɛ bɛ kɛ alimami ye muso bɛ kɛ kɔfɛbaa ye ayiwa u tɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mm. hali n'a muso don cɛ ni muso tɛ jɔ sɔfa kelen na ayiwa ale bɛ jɔ ɲɛfɛ a bɛ jɔ fila seli mm-hmm. muso fana bɛ ka seli ale nɔfɛ ayiwa an ye kuma min fɔ nin mm-hmm. n'a y'u diya u b'o bɛɛ kɛ seli kɔfɛ de mm-hmm. n'a y'u diya u b'o bɛɛ kɛ seli ɲɛfɛ fana problème si t'a la at-taqdim wa ta'khir la yadur Ayiwa n'a ye nin bila ɲɛfɛ a ye nin bila kɔfɛ problème foyi t'a o waati de kɔfɛ sa ni muso bɛ sɔrɔ ka baro kɛ ayiwa ni tan bɛ yen dɛ ni tan sɔrɔla o bɛ baro kɛ a fɔ ka fara ni tan ma sɔrɔ bi sini u k'u ka baro kɛ o baro ye mun ye seliji cogo seli kɛcogo janaba kocogo ale yɛrɛ ka muso ɲininka a la ni muso bɛ s'a la ni muso bɛ s'a la fa lillahi mais ni muso tɛ s'a la ale de bɛ muso kalan a la ayiwa jagoya de y'o ye parce que n'aw bɔra ɲɔgɔn kan o la i ni muso ka fɛrɛ a man nɔgɔn dɛ a man nɔgɔn o kɔfɛ hali Umaru du kɔnɔna yɛrɛ o expérience a ka muso kalan o fana na dɛ eh. parce que muso ye dunan de ye a k'a fɔ muso ye an kɔrɔkɛ saba de bɛ yan mm, an mm. kɔrɔkɛ naani de bɛ yan mm, karisa de ye kɔrɔkɛ kɔrɔba ye nin bɛ da o kan nin ye dɔgɔnin ye hali n'ale m'a fɔ muso bɛn'a dɔn mais a ka bila muso ɲɛ baara la n'a bilara a ɲɛ baara bɛ nɔgɔya a bolo la wala o kɔfɛ kuma tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ furu waati tɔw kɔnɔ parce que a bɛɛ tɛ dɔn don kelen a waati tɔw kɔnɔna na kuma tɔw bɛ sɔrɔ ɛɛ Umaru an bɛ kuma kuncɛ ni mun ye seli waati man jan tuguni ɛɛ ala ɲɛsiranya ala ɲɛsiranya mhm. o ka sɔrɔ ni cɛ siranna ala ɲɛ ka muso siran ala ɲɛ mhm. walahi baara bɛɛ bɛ nɔgɔya u ka furu u k'a base kɛ ala ɲɛsiranya ye mhm. cɛ ka siran ala ɲɛ muso ka siran ala ɲɛ n'u siranna ala ɲɛ u bɛ ka fɛn fɛn ɲini ala b'a bɛɛ d'u ma n'u siranna ala ɲɛ u bɛ ka siran fɛn o fɛn ɲɛ ala b'u kisi o bɛɛ ma adamaden si tɛ jɛ bi ko ko baasi fitinin tɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ o fili fitinin minnu bɛ don yen u ka pan o kunna

ayiwa o fana ye furu caman tiɲɛ bi dɛ kosɛbɛ caman la dɔw fana bɛ yen u ka taga don muso la e t'i cɛ dɔn nin de b'a la nin de b'a la mhm. ka taga don cɛ la mhm. e t'i muso dɔn nin de b'a la nin de b'a la mhm. n'u ye ɲɔgɔn kɔ kuma minɛ ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn ɲininka furu tɛ bɔ kari la ka tɛmɛ sɔrɔ Umaru an bɛ kuma nin da yan seliwaati man jan tuguni
ayiwa ayiwa baasi t'a la insha Allah ɛɛ ne bɛ kuma sonsoro yan ni ala sɔnna a ma masa masaw caman bɛ kɛnɛ kan yan Mhm. abdurahman jalo yɔrɔ mɔgɔ min ye jinɛw gɛn o tɛ dɛsɛ ka adamaden kɔni furakɛ o jinɛw ka ambassadeur aha centre Bun Taymiya aha O directeur bɛ yan. Kosɛbɛ. Vieux Kone an ɲɛ b'a la hali n'o y'a sɔrɔ a fana y'i bɛlɛn ka t'i sigi. Un. I ko ni ɲinɛ sirannen don jakuma ɲɛ. A y'i bɛlɛn ka t'i sigi kɔfɛ an ɲɛ b'a la. Aa Vieux Kone fana bɛ yen. Ɛɛ a tɔgɔ agence Sahel voyage. Unhun. O Vieux Kone. ɔ faw caman bɛ kɛnɛ kan kɔfɛ kɔrɔw camanba bɛ kɛnɛ kan kɔfɛ teriw bɛ yan karamɔgɔ bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan ne yɛrɛ ɲɛ tɛ min na ɔ mikoro na di olu fana ma u na makɔrɔba kuma dɔw fɔ ka da ninnu kan u bɛ karamɔgɔ kuma dɔw fana fɔ ka da nin kan adamaden tɛ fa ladilikan na k'a fɔ ko n kɔrɔla hali ni n ma ladi o tɛ ladilikan na dɛ